aw minnu sɔgɔlen bɛ bɛlɛdugu jabarani na nin waati in na sufɛ foli an bɛ o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka kanuni ni aw ka jabarani lajɛli la ni aw ka bi kunnafoniw lase waati aw ma bamanankan na bakuruba kelen o de bɛ an bolo nin waati in na fɛn min ye kunnafonidi kɛra ni kunnafonidilaw ye bi sɔgɔmada in na ka ɲɛsin fɛn min ye kalafili nataw cogoyaw kan an na kuma o kan an ka bi kunnafoni kɔnɔna na ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an na minnu walawala aw ye sɔɔni bɛlɛdugu jabarani sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila halisa an bɛ segi ka aw fo bɛlɛdugu jabarani sanfɛ i n'a fɔ n tun ye a fɔ aw ye bakuruba la cogo min na fɛn min ye kunnafonidi kɛra ni kunnafonidilaw ye bi sɔgɔmada in na ka ɲɛsin kalafili nataw cogoyaw kan ani o waatiw ka se ka o dantigɛ maaw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa fɛn min ye minisiri min ye ni o ye guvɛrɛnɛma ka kumalasela ye ni an k'a ma ko mohamɛd saliya ture ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan bɛlɛdugu jabarani tun bɛ yen nɔ aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ eh, an balimaw aw ni sɔgɔma an y'a kanu sɔgɔma in na an ni aw kunnafonidilaw an ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falen damadɔ kɛ eh, hakilina falen min bɛ tali kɛ kunun ko eh, conseil des ministres min kɛra a tun bɛ dakun damadɔ kan nka eh, dakun laban n'o ye kunnafoni fɔtaw ye n'an b'a fɔ a ma communication verbale o kunnafoni fɔtaw la kunnafoni dɔ dira an ka minisiri ministère de l'administration territoriale fɛ n'o bɛ tali kɛ kalata nata o bɛna kɛ kɛcogo min na an'a bɛ kɛ wagati min kɔnɔna na o kunnafoni bɛ tali kɛ o de kan kunnafoni min don kunnafoni nafamaba don kunnafoni barikama don barisabu n'i ko cɛmancɛ fanga a ka kuncɛ hɛrɛ la ka kuncɛ kuncɛcogo ɲuman na o ye kalata ɲumanw ka se ka bila sen kan o baaraw bolodalen bɛ cogo min na minisiri da donna olu de la ka olu fɔ depite kala sigi bɛna kɛ kɛcogo min na n'a bɛ kɛ wagati min na ani peresidansigi o kalata bɛna kɛ kɛcogo min na n'a bɛ kɛ wagati min na ka kalata bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa a bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wagati kelen kɔnɔna na eh, ka se ka a musaka kow fana nɔgɔya eh, laɲini dɔ kun y'o ye gouvernement de transition n'i ye a ka eh, camancɛ fanga ka sariya sunba ta n'o ye charte ye ani gouvernement kun bɛ ka baara minnu boloda gouvernement ka baara bolodalenw n'an b'a fɔ o ma tubabukan na plan d'action o baara bolodalenw jɔsen wɔɔrɔnan ye bɛ tali kɛ eh, kalata kɛcogo kan kalata ka kan ka kɛ kɛcogo minnu na Kabi gouvernement nana ɛɛ c'est vrai kuma ma k'a kan kosɛbɛ nka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kalata ko baaraw bɛɛ ɲɛnabɔli ma u bɛ baara la barisabu ni politiki tɔnw b'a la ka ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔnye caman na u bɛ baara caman na baara caman bolodalen don c'est vrai an ma kuma k'a kan kosɛbɛ nka bi an y'a kanu a kunnafoni fɔta dilen kunun kɔ bi an ka kunnafoni di k'a kan k'aw wele ka kunnafoni d'aw ma bolodalen bɛ boloda cogo min na o ka ɲɛfɔ aw ɲɛna barisabu eh, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin san laban na eh, gɛlɛya masa fila nan'i congo an ka jamana kɔnɔna na o gɛlɛya masa fɔlɔ o bɛ tali kɛ politiki taabolo la jamana kɔnɔna na eh, ani eh, kalata a kɛcogoya yɛlɛma minnu kan ka don sariya sunba kɔnɔna na olu yɛlɛma ninnu olu bɛɛ kɛra gɛlɛyaw ye minnu bɛ minnu nan'u congo eh, jamana kɔnɔna la donc baara fɛn fɛn kan ka boloda walasa yɛlɛmali min kan ka k'o kɔnɔna na yɛlɛmali min kan ka kɛ kalafili sariya kɔnɔna na o baara ninnu bɛɛ bolodalen bɛ cogo min na je crois que eh, n tɔɲɔgɔnkɛ ablayi mayiga a da donna olu de la ka alors n y'a fɔ n ka eh, kuma kɔnɔna na bamanankan na k'a fɔ ko eh, gɛlɛya masa fila nan'i congo an ka jamana kɔnɔna na n'o a fɔlɔfɔlɔ bɛ tali kɛ politiki taabolo la ani an ka sariya sunba yɛlɛmani minnu ka kan ka don o kɔnɔna na donc kalata ninnu bɛ daminɛ ni o ye yɛlɛma min kan ka don an ka sariya sunba kɔnɔna na o baaraw bolodara o kalata bɛ kɛ dimanche octobre kalo tile bi saba ani kelen o kalata de kan ka kɛ minnu bɛna yɛlɛma don sariya sunba kɔnɔna na o kɔfɛ dimansi décembre kalo tile mugan ani wɔɔrɔ eh, kalata minnu bolodalen o ye kalata minnu bɛ tali kɛ conseil minnu kan ka n'olu ka élection kan ka kɛ n'u ka mandaw tɛmɛna a mɛnna président de région an ka région président ani district bamako bamako kafo kɔnɔna yɛrɛ la eh, mara kɔnɔna na yɛlɛma minnu ka kan ka kɛ eh, o élection bolodalen bɛ o o kalata bolodalen bɛ ka bɛn ni dimansi eh, desanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ février kalo tile mugan ani wolonfila eh, n'o bɛ bɛn dimansi de fana ma o bɛ o bɛ kɛ ka bɛn ni élection min kan ka eh, député kalata n'o ye an ka eh, eh, wasadenbulon minnu kan ka taa wasadenbulon kɔnɔ n'o ye depite kalata ye o kalata ka kan ka kɛ ka bɛn dimansi eh, février kalo tile mugan ani wolonfila marisi kalo tile tan ani saba ani marisi kalo tile mugan élection min bɛ président kala min bɛ tali kɛ président ka tali la n'o ye président kalata ye o kan ka kɛ o premier tour o kalata kun fɔlɔ ani kun filanan o bɛ kɛ ka bɛn ni marisi kalo tile tan ani saba ani marisi kalo tile mugan donc baara ninnu bolodalen bɛ cogo min na eh, i ka ɲininkali bɛ tali kɛ ka eh, eh, a donw di nin don ninnu de fɔlen don Eh, minisiri ka eh, baara bolodalenw kɔnɔna na halisa kunnafoni hukumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye amatɛ la ni ale ye kɛnyɛrɛye jabaraninsow ka tɔn ye olu bɛ bɔɲɛ la nin waati in na ka ɲɛsin eh, kɛnyɛrɛ ni jabaraninsow ma o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye bɛlɛdugu jabaranin u nana bɔ o la walasa ka se ka u ka baaraw tagabolo ni ka o jateminɛ ani dɛmɛ minnu bɛ se ka don u ma ani u bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa kunnafonidi a jɛlen o bɛ se ka di bɛɛ lajɛlen ma a ka kan na cogo min na o bɛ se ka kɛ ayiwa u ka baaraw ye o hukumu kɔnɔna na fɛn min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ ka o filɛ jɛkulu min bɛ mali kɔnɔna na kɛnyɛrɛye jabaraninsow cogoya la ni an k'a ma ko amatɛl la u ka baaraw hukumu kɔnɔna na olu ye bɔɲɛ kɛ fɛn min ye bɛlɛdugu jabaraninso la u ka nin bɔɲɛ bɛ bila minan kɔnɔ walasa ka se ka ɲɔgɔn dɔn ani ka ɲɔgɔn ka baaraw taabolo dɔn hakilinaw ni kuntilennaw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na kunnafonidi hukumu kɔnɔna na mali kɔnɔna na nin ko kɛra nisɔndiyaba ye kosɛbɛ sabu a yirala k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka ɲɔgɔn senkɔrɔma don donc bɛlɛdugu tv la bɛlɛdugu tv min ni ale kun ye an bolo amatɛli kɔnɔna na luka jara ni ala ye ale ka kalifa minɛ a la marisi kalo tile kɔnɔntɔn donc bi an nana ka na bɔ ale ka televiziyɔnso la euh, nali kɛra an ma wajibi ye hali ni k'a sɔrɔ a tun bɛ programme na an ye réunion min kɛ n'a a ɲinina an fɛ ka bɔ mali televiziyɔnso privé bɛɛ la donc ale ta kɔni hali ni o tun tɛ a tun kɛra wajibi ye an bolo bi an nana ye a ye investissement minnu kɛ k'a to a kɔ u ka bon kosɛbɛ euh, an nana mɔgɔw sɔrɔ yan minnu ta baara la an nana minɛnw fana sɔrɔ yan a ye musaka don minɛn minnu na télévision min don a ka cible satisfailen bɛ ni a ka baara ye eh, sabula an y'a ye ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ hali jamana kɔfɛ pour que ka échange de programme kɛ télévision ni a sigilen bɛ chrétien sira kan eh, dɔɔni hali ni k'a sɔrɔ jɛkulu dɔw de y'a sigi nka u ye diina min n'a bɛ fɔ ma silamɛ diina u ye o fana bonya juma fɛ dɔwɛrɛ tɛ bɔ silamɛw ka émission donc euh, o ye an nimisi wasa kosɛbɛ o ye mali sigilen bɛ min kan a y'a yira an na k'a fɔ olu fana bɛ o baara de kan donc euh, an bɛ a baarakɛlaw an b'u fo k'u encourager hali bi luka kɔni y'a se kɛ ale ye télévision ni bila sen kan nka baara tɔ a bɛ olu de bolo u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka kɛ amatɛli kɛrɛfɛ amatɛli yɛrɛ fana bɛ k'u kɛrɛfɛ ni u mago bɛ fɛn fɛn na ni ala sɔnna n'u bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo pour que ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ télévision ni a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min eh, an ka télévision privéw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka jɛkuluba n'o ye amatel ye olu de nana bɔ bɛlɛdugu tv ye eh, u nana ni eh, bonya kan ye u nana ni an dɔnniya kan ye u nana ni an dɛmɛni kan ye ka d'a kan mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ fɛn caman na dɛmɛ bɛɛ tɛ wariko ye nafoloko tɛ nka i bɛ se ka dɛmɛ lase mɔgɔ ma fɛn caman na o hukumu kɔnɔna na an bɛ perezidan ni a ka taamaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo u y'a fɔ ko hali ni nin tun tɛ asosiyasɔn yɛrɛ ka latigɛ tun tɛ wajibi tun don olu ma u ka na bɔ an fɛ yan ka d'a kan eh, u ni cɛba dɔ tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ min y'a seko kɛ amatel yɛrɛ ɲɛnamaya la min y'a seko kɛ kibaru carinni ɲɛnamaya la mali kɔnɔ an'a ka region kɔnɔ n'o ye luka jara ye ala y'ale minniji dɔgɔya donc ko a tun wajibiyalen bɛ olu ma ka na bɔ yan ka luka ka baara kɛlenw lajɛ ani minnu bɛ a kɔ ka dɛmɛ don olu ma ɲɔgɔn fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walisa nin baaraba min daminɛna a kana se ka jɔ a ka se ka taa ɲɛ o de la anw nisɔndiyalen don ka an ka perezidan ni a taamaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kunbɛn an nisɔndiyalen don u ye dantigɛli minnu kɛ o ye an wasa ani an b'a fɔ hali bi ko an ka an bolo di ɲɔgɔn ma walisa kunnafoni jɛlen ɲuman ye min ye o ka se ka carin eh, nasiraw bɛɛ lajɛlen fɛ malidenw bɛɛ ka nimisi wasa kɔnɔna na an bɛ a yirala k'a fɔ nin jɛkulu in bɛ mali kɔnɔna na a bɛ saan caman bɔ ani kɛnyɛrɛye jabaraniso bi saba ani saba ɲɔgɔnko de bɛ a kɔnɔna na ani u bɛɛ lajɛlen ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni jɛlen bɛ se ka di maaw ma cogo min na bɛɛ lajɛlen ka kan na halisa kunnafoni kɔnɔna na urd ale section kolokani olu y'u ka politiki baaraw ni ka olu daminɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen a ko ɲɛmaaya tun bɛ fɛn min ye eh, vice président bolo ni o ye guazon kulubali ye ayiwa ka fara sous section secrétaire général u caman tun bɛ kɛnɛ kan bɛlɛdugu jabarani tun bɛ a ko kɛnɛ kan fana min sɔrɔla a kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ parti politiki min ni an k'a ma ko urd ni a bɛ kolokani mara la olu y'u ka baaraw daminɛ sibiridon avrili kalo tile tan saan ba fila ni mugan ni kelen inrsp kɔnɔna na kolokani nin lajɛ in bɛna kɛ sababu ye ka baaraw yakubaya kolokani mara kɔnɔna na an bɛ a yirala k'a fɔ parti tɔndenw caman tun bɛ a kɛnɛ kan minnu bɔra kolokani komini tan bɛɛ lajɛlen na fɔɔ ka taa se biro nasiyɔnali ma Eh, conférence ayiwa ale prévoilen don parti fɛ a bɛ parti ka eh, gafew kɔnɔ k'a fɔ ayiwa parti kan ka to ka conférence kɛ ka parti tɔndenw k'u fara ɲɔgɔn kan lahalaya min bɛ parti kɔnɔ sigida la ani jamana kɔnɔna la tɔndenw bɛɛ k'a lase ɲɔgɔn ma ayiwa ka hakili falen falen kɛ parti tagabolo kan ka hakili falen falen kɛ parti problème kan a lawulilen don o de kama bon aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ 2020 la ka na sisan na URD kɔnɔ ko caman kɛra an ka ɲɛmɔgɔ dɔw banna an ka tɔnden dɔw banna ayiwa mankan wulila eh, jamana kɔnɔ ayiwa eh, gouvernement eh, président mun tun bɛ o président binna ka na ni sɔrɔdasiw ye fanga la ayiwa ka transition daminɛ ayiwa an bɛ o kɔnɔna la ayiwa a fɔra ko élection kuraw bɛna kɛ ayiwa san wɛrɛ n'o ye 2022 ye ɔ donc ni jamana b'o lahalaya kɔnɔna la ayiwa parti kan ka wuli ka jɔ kɛ ayiwa k'a ka labɛnw kɛ ayiwa bɛɛ kɔnɔna fana aw yɛrɛ b'a dɔn anw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye sumela sise ye ala y'a ka kalifa minɛ ala ka hinɛ a la ala k'a jigiyɔrɔ ɲɛ ala ka ninba kan bɛn ayiwa o fana parti ayiwa an y'a parti créé 2003 ayiwa sumela ka président ɲini de kama parce que ani sumela tun bɛ adema kɔnɔ ayiwa sumela kɛra adema ka candidat an y'a primaire kɛ ka vote kɛ sumela de gagnera ka kɛ adema ka candidat ye 2002 ayiwa mais janfa kɛra adema kɔnɔ ka att supporter sumela contre la bon donc an y'a ye k'a fɔ a janfa bonyana an ko an ka bɔ k'an ka parti créé ayiwa an ka se ka sumela dɛmɛ a ka présenter o kɔfɛ pour que ayiwa a ka se ka chance sɔrɔ bon donc URD an y'o créer juin 2003 o kare o hukumu kɔnɔna la ayiwa de k'a daminɛ o la ka na sisan na an ye sumela kɛ candidat ye 2007 dɔrɔn de la a ma kɛ candidat ye n'o tɛ tɔ ninnu a kɛra candidat ye 2002 kɔfɛ an y'a kɛ 2013 ayiwa ani 2018 bon 2018 ta in yɛrɛ kɔni la euh, an gagnena o la mais namara de kɛra an na o la sumela gagnena o la mais namara kɛra a la o la ayiwa donc ni an y'a o baara kɛ nin san tan ni seegin kɔnɔna la an n'a y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon hakili la ko ze na sisan sa o y'a ka ayiwa a ka turu fana selen ye bon ni ala y'o ka kalifa minɛ bon parti ɲɛmɔgɔba don yara a bɛ na ni problème caman ye ayiwa a banni kɔfɛ ayiwa janajaw ni sarakabow bɛɛ kɛlen kɔfɛ ayiwa an nana ka na pati ka baara daminɛ pati ka baara daminɛ ayiwa an y'a tile bi naani mun kɛ fɔlɔ n'an sigilen don n'an ma sɔn ka politikiko kuma fɔ mɔgɔw yaala yaalala jamana kɔnɔ k'a fɔ URD ko banna sumela bannen o ye URD ko bannen ayiwa sumela tɛ yen tuguni URD tɛ yen tuguni ayiwa donc sisan o bannen kɔfɛ an y'a biro national réunion kɛ an y'a yira an ka section la k'a yira an ka biro bɛ fan o fan bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni mun bɛ se ka conférence kɛ i k'o kɛ ni mun bɛ se ka réunion mun kɛ i k'o kɛ n'i bɛ se ka tagama mun kɛ i ka sigida kɔnɔna la i k'o tagama kɛ ka kunnafoli di tɔndenw ma k'a fɔ parti bɛ yen sumela kɔni banna mais parti bɛ biro national bɛ yen kaduru caman b'a kɔnɔ ayiwa parti bɛ a cogo la an bɛ a yira aw la k'a fɔ ni parti urd ka lajɛ in ye a siɲɛ fɔlɔ ye kolokani kabi sumayila sise ni o tun ye ɲɛmaa kɔrɔ ye ale ka taɲani kɔfɛ ani u ka fɔ la u bɛna cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa laɲiniw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na nisɔndiyalen don bi ka da kan ɲɛ fɛn min ye an ka biroba n'o bɛ bamakɔ biro national an y'o mɔgɔw ye an ka fédération régionale urd o ɲɛmɔgɔso fana mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ yan bɔn ci bilara sous-section bɛɛ ma alihamudulila bɛɛ lajɛlen nana ka na eh, wele in jaabi o ye nisɔndiyaba de ye n'i ye mɔgɔw wele n'u nana i yɛrɛ bɛ nisɔndiya eh, nali dama tɛ u ni hakilina minnu fana nana o y'a tɔ kaarɔ ka taa e, gɔnyo bɔra k'a fɔ e, ko bi don in na fura bɛ bɛlɛdugu a yɛrɛ kelen bɛ bɛlɛdugu sisan ka nin ɲɔgɔn jama sɔrɔ aa ne ma da a la ni parti bɛ se k'a kɛ an filɛ donni min na bi jansanniw de bɛ bi mais salle facogo lajɛ cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra bɛɛ nisɔndiyara kan kelen de bɛ bɛɛ da ayiwa ɲɔgɔnye in kun eh, gɔɲɔ bɔra k'a fɔ eh, ala ka latigɛw y'an sɔrɔ ala ko mɔgɔ tɛ se ka foyi f'o la i bɛ limaniya ka ala fo ka da o fana de kan eh, a y'a kɛ kun min na ala kelen de b'a dɔn anw jigi tun ye sumala ye ala y'a minɛ ka bɔ an bolo nka sumala farikolo kɔni tɛ yen mais a hakili bɛ bi a hakili ayiwa anw de bɛ k'o ta sisan wa an b'o baara ko ja ko mali kura ko in ko tiɲɛ don k'a bɛ se ka kɛ sumayila sara n'o hakilila de ye anw fana b'a ta yen tuguni ka taa o walew de filan bolo nin ye olu tɛ sɔrɔ ni bɛn tɛ bɛn sabu nin waati in na sumayila bannen parti bɛɛ ɲɛsinna anw ma ɔ nka n'i y'i sigi ka histoire lajɛ o ye yɛrɛ magosalaw de ye yiriba ni furabulu kelen binna ka bɔ a la tile tɛ se a fan bɛɛ dɛ suma kelen bɛ yen yiri de yiriba de ye a turu cogo de ka ɲi mali kɔnɔ bi eh, k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ parti min don parti in dilacogo ka ɲi ni parti bɛɛ ye i b'a jateminɛ mɔgɔ kalannen de b'a kɔnɔ hali kolokani yan cadre min bɛ parti in kɔnɔ a tɛ parti si bolo kolokani yan an b'o fɔ k'an disi gosi donc vraiment an ka réunion in a sigira bɛn bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ani ka an yɛrɛ sigi ka an hakili sigi an k'a dɔn k'a fɔ foyi ma tiɲɛ ala ko n'o kɛra mɔgɔ i b'i hakili sigi ka limaniya kura min bɛ ɲɛfɛ ka ala deli o ka se ka nɔgɔya an ta in ye o de ye ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka baara sira kelen in ta tuguni sumala y'a bila yɔrɔ min an k'a ta yen ka taa donc maintenant tɔndenw de fana y'an jaabi n'o ye k'a fɔ vraiment u bɛɛ lajɛlen bɛ sumala kɔfɛ u ka walew y'a jira dɔw nana u ma daraka dun dɔw bɔra ka jɛ sagabala a lajɛ sagabala ka jan dɛ ɲɔgɔna a yɔrɔ ka jan dɛ nɔngɔn yɔrɔ ka jan dɛ masantola fo geledo mɔgɔ tan ani duuru de bɔra masantola komini na ka na n'a man di o tɛ na donc maintenant jama bɛ bɔ fɛn dɔ de nɔfɛ bamananw yɛrɛ b'a fɔ jama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maaɲinina de bɛ yen an ka parti in a dilacogo ka ɲi a ka di mɔgɔw ye mɔgɔ faamuyalenw b'a kɔnɔ ayiwa an b'a ɲini ala fɛ an ka taabolo an tɛ mɔgɔ tɔɲɔ an tɛ mɔgɔ tɔɲɔ an sigilen t'o kan an sigilen bɛ tiɲɛ de fana kan ala dun fana ko k'a bɛ tiɲɛ de fɛ sunkalo baaraw hukumu kɔnɔna na fɛn min ye tɔn min ye ni an ko a ma ko aislam nansarakan na ni an ko a ma ko association islamique pour le salut olu ye donbolo kɛ ka ɲɛsin gwa kɛmɛ duuru ɲɔgɔnko ma bamakɔ ani bamakɔ kɔ kan o baara hukumu kɔnɔna na fɛn min ye maa caman a tun bɛ a kɛnɛ kan ani u ka dɛmɛbaa ɲɛmaaw ni o ye turki jamana ye ayiwa olu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan bɛlɛdugu jabaranin o tun bɛ yen nɔ min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ ka o filɛ silamɛtɔn min bɛ yen nɔ ni an k'a ma ko association islamique pour le salut dalateliya la AISLAM ale ni turukiw ka dɛmɛ kɔnɔna na san o san olu bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin sunkalo hukumu kɔnɔna na ni dɛmɛ ninnu tun bɛ tali kɛ tulu malo makɔrɔni o ni a ɲɔgɔnnaw ma an bɛ a yira la k'a fɔ ko nin ko kɛra nisɔndiyaba ye kosɛbɛ aa vraiment nisɔndiyara parce que san o san a islamique u bɛ nin kɛ anw san o san u bɛna d'an ma u bɛna fɛnw d'an ma vraiment ne nisɔndiyara kojugu kojugu fo k'a dama tɛmɛ hali muso minnu sigilen filɛ nɛ vraiment bɛɛ y'i ta sɔrɔ ka taa n'a ye surtout anw veuves an yɛrɛ ka ko a ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen parce que dɛmɛ caman kun bɛ d'an ma fɔlɔ mais sisan o bɛɛ de nɔgɔyara o bɛɛ de nɔgɔyara an bɛ yɔrɔ min na komi bi donc hali bi nin bana juguba in bɛ sen na mais u bɛ na wagati bɛɛ wagati bɛɛ u bɛ na u bɛ na fɛn k'an ye an b'u fo k'u waleɲumandɔn an nisɔndiyara kojugu fo k'a dan tɛmɛ an bɛ président fɛnɛ fo a islamique président an b'a fo kosɛbɛ fo dan tɛ foli min na mɔgɔ o mɔgɔ cɛsirilen b'a ko la an b'a bɛɛ fo fo dan tɛ foli min na k'u salamalekum an bɛ a yira la k'a fɔ ko nin jɛkulu sigilen bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ dɛmɛ kan ka ɲɛsin gwaw ma minnu mago bɛ dɛmɛw na kosɛbɛ ani a kɛra sababu ye ka dɛmɛ lase maa kɛmɛ duuru ɲɔgɔnko ma Bamakɔ ani togodaw la. Vraiment c'est an ye nin organiser vraiment euh, sunkalo yɛrɛ ye hinɛkalo de ye hinɛkalo de ye vraiment bon an kɛ a essayer an seko damayira la vraiment ka dɛmɛ don fantanw ma quoi se la an se damayira la quoi donc vraiment ɲinan kɔni vraiment ye sera ka min sɔrɔ o ye euh, denbaya kɛmɛ duuru denbatigi kɛmɛ duuru quoi bon maintenant vraiment c'est an ye dɛmɛ k'olu ye O dɛmɛ bɛ taa malo tulu sukaro hali tamaro ani sabakɛti wala bon mɛ dɛmɛ tota de bɛ taa bɛ fɛ min san e bɔn y'a jate min a fɛ an fana senfa a bɛ taa sefa mi wolowula ani dɔɔnini bon fɛ de a ka dɔgɔn a ka ca wala an ka dɔw ye bɛ san san tɔw la a tɛ se ka cɛ ka tɛmɛ nin kan kuwa ka mɔgɔ caman vraiment ta olu ka se ka don a programme kɔnɔ o y'an ka laɲini de ye quoi inshallah an bɛ jama ladɔnniya k'a fɔ AISLAM kabini a nana 91 fo ka na bila bi la nin baara ninnu y'a ka baara tagabolo de ye an balima turiki ninnu n'o ye diyanati mɔgɔ ye san caman na an bɛ jɛ ka nin baara in kɛ bamakɔ kɔnɔ ani bamakɔ kɔkan suntigɛw ani lahiya saga o bɛ baara min kɛ nin ye sunkalo bonya kosɔn o bɔra fo turiki

o de kosɔn an b'u fo u nana dumuni min na nin ye n'o ye sunnakari ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye seliba fana bɛ yen u ni asiraw ye poroze wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye marasa jɔ ye ani dɔgɔtɔrɔso ani foraziw an b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ walasa k'an ka bi kunnafoniw nin ka olu datugu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kupu min bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ dalen bɛ ibrahima zi kulibali la ni nin ye a tako naaninan ye an bɛ a yira aw la k'a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra karidon avril kalo tile tan ani kelen san ba fila ni mugan ani kelen binabugu terɛnba sanfɛ a kun kɛlen bɛ ka ntolacila minnu k'u kari ɲɔgɔn na o de ye fc fafo ale ni fc gomi ni a kuncɛra fc gomi ale ka sebaaya la fila ani fu ka taa fɛn min ye fc fafo ale kanu na a ko senfɛ maa caman tun bɛ yen nɔ min sɔrɔla a ko kan an ka bɛlɛdugu jabarani an ka jɛ ka o lajɛ Ntolaci min tɔgɔ dalen bɛ Ibrahima Zi Kulibali la ni ale ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔna na o ntolaci baaraw kuncɛra karidon avril kalo tile tan ani kelen san ba fila ni mugan ni kelen binabugu terɛnba sanfɛ An bɛ a yira aw la k'a fɔ ko ni jɔnjɔn in bɛ a tako naaninan na ani a kun kɛlen bɛ ka fɛn min ye ase fafo ka bɔ surakabugunikaw fɛ yen ale ni ase gomi ka bɔ gomikaw fɛ yen nɔ ka olu kari ɲɔgɔn na nin ntolaci in kɛra ntolaci dumanba ye sabu a kuncɛra a fɛn min ye ase gomi ale ka sebaaya la fila ani kalankolon ka taa ase fafo ka bɔ surakabugunikaw fɛ yen nɔ olu kanu na maa caman tun bɛ kɛnɛ kan minisiriso min ɲɛsinnen bɛ denmisɛnw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ma ale ka sekretɛri zenerali fo ka taa se binabugu dugutigi ani maaba wɛrɛw caman tun bɛ kɛnɛ kan minisiriso min ɲɛsinnen bɛ denmisɛnw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ma o ka sekretɛri zenerali ale y'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don nin ntolaci in na kosɛbɛ ani a ye a yira k'a fɔ a na cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka nin denmisɛnw k'u senkɔrɔmadondon yaasa u ka se ka kɛ don dɔ la sɛkasi dondon ye nisɔndiya hakilina de don eh, ani foli lase hakilina eh, nisɔndiya eh, ka na ye k'a fɔ ko an balimakɛw an n'an dɔgɔninw u bɛ ka ntola tan nin terɛn kan terɛn eta bɛ cogo min na a man nɔgɔn donc depuis salon n ye nin ye n ko jamais n ko a n ko u ni dɛmɛ ka kan u ni soutien ka kan n ko ni ala sɔnna ɲinan n bɛna n sen jɔ a yɔrɔ la k'a lajɛ n'u ni dɛmɛ min se ka kɛ n'u ni dɛmɛ min ka kan an bɛɛ b'an jija k'a lase u ma walasa terrain in ka aménager donc o y'o nisɔndiya fɔlɔ ye nisɔndiya filanan an y'a ye jeunes u bɛ ka ballon tan malgré que terrain état man ɲi dɔw yɛrɛ bɔra ka bin ka bana cogoya min na aw yɛrɛ y'a ye donc denmisɛnninw engagelen don an dɔgɔninw don an balimaw don eh, u bɛ ka ntolatan de kɛ ntolatan peut-être que sini équipe nationale joueur dɔ bɛ se ka bɔ yan o mais ni an ye dɛmɛ lase u ma depuis sisan a bɛ se ka kɛ fɛnba ye a bɛ fɛn caman nɔgɔya olu fana ye a bɛ eh, comment on dit eh, commune fana eh, bonya eh, commune fana développer donc o n'a o n'a ɲɔgɔnnaw ka fara o kan jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ntolatantɛrɛn ye u na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka a don ba la cogo min na n tɛ se ka fɛnba fɔ a la an kɔni bɛna u dɛmɛ an b'u dɛmɛ an bɛ wele fana lase eh, collectivité mɔgɔw ma yan marabagaw olu fana ka wuli an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'u dɛmɛ an bɛ wele fana lase partenaires dɔw ma a ye orange ka fɛnw ye yan bi orange ka logo bɛ fan bɛɛ orange fana bɛ se k'anw dɛmɛ ka terrain in fana aménager orange kɔfɛ partenaire wɛrɛw fana bɛ yen donc halisa welewele de don aw aw kunnafonidilaw aw fana ka fara an kan ka kuma in fana lase yɔrɔ yɔrɔ caman ni yan quartier u mago bɛ dɛmɛ de la yan jeunes mago bɛ dɛmɛ de la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la terrain in état man ɲi u tɛ se ka continuer ka ballon tan tan don dɔ i bɛna mɛn ko dɔ sen karila don dɔ i bɛna mɛn ko dɔ kun cira donc o welewelekan de bɛ ne bolo k'a fɔ nin ntolaci in hakilina bɔra maa min yɔrɔ ni o ye ibrahima zi kulubali ye ale y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka maa caman ye nin kɛnɛ in kan ani a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i seko kɛ fɛn min ye ntolaciko o bɛ se ka taa ɲɛ mali kɔnɔna na cogo min na an bɛ kɛnɛ min kan a kupu tɔgɔ dalen don ne la nka eh, tɔgɔ in ye tɔgɔ dɔrɔn de ye nka kupu ye an bɛɛ de ta ye eh, a yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka farikoloɲɛnajɛ eh, ko ɲɛnabɔbaw a la belebele o bɛ kɛnɛ kan n'o ye ministère secrétaire général ye eh, an b'a fo nin kɛnɛ kan an bɛ ministère baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kan eh, ka d'a kan nin y'u ka baara de ye an kɔni bɛ nisɔndiya ka ala waleɲuman dɔn k'a ye ko nin ko daminɛna a bɛ ka dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔ bɛ ka fara fanga kan dɔ bɛ ka fara a kunbaya kan o ye ala ni aw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ye parce que a y'a sɔrɔ ko n ye aw baarakɛɲɔgɔn ye an fana ka kan ka dɛmɛ sira min fɛ aw fana b'a la k'o de lase o de la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma nin kupu in a quatrième édition nin kɛnɛ kan fɛn fɛn ye anw dɛmɛ fɛn fɛn ye i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment n yɛrɛ teri ni baarakɛɲɔgɔn amadu jara yalikuye alaye samaseku an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna depuis bi tɛ a bɛ kɛnɛ kan yan nɔ eh, baba mahamud arbi ale yɛrɛ directeur national eh, adjoint de la jeunesse ye an b'a fana fo kɛnɛ in kan donc an ka dugutigi fana bɛ kɛnɛ kan amadu ɲare mɔgɔba caman de bɛ kɛnɛ kan yan eh, bamako ligi deuxième vice président musa jakite eh, musa sylvain jakite n'u k'a ma ko papa ale fana bɛ kɛnɛ kan yan n hakili la mɔgɔ dogolen tɛ aw bɛɛ b'a dɔn mɔgɔba caman bɛ kɛnɛ kan directeur national bɛ yan fɛn bɛɛ caman bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo eh, u ka nali la ani k'an an dɛmɛ gɛlɛyaw kɔni b'an kan yan nɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ terrain yɛrɛ cogoya la an ka eh, merilakaw dugutigilakaw u kɔni an ka terrain bɛɛ lajɛlen u y'a d'an ma ka tila k'a bɔsi an na ɔ gɛlɛya b'an kan terrain yɛrɛ état man ɲi an kɔni bɛ wele de bila an ka eh, ɲɛmɔgɔ y'a fɔ eh, an bɛ wele bila tuguni ka wele nin lakuraya tuguni pour que vraiment eh, mɔgɔw bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na a tɔni min tora an bolo an ka se ka o labɛn ko ɲuman hali n'a k'a sɔrɔ a ka dɔgɔn don nataw la a baara ka se ka kɛ ka ɲɛ donc n kɔni tun bɛ fɛ ka o de fɔ ni farikolo ɲɛnajɛ in de bɛ dan sigi aw ka bi don kibaruyaw la min sera ka sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ka kɛɲɛ ni nin tuma in ye